ana m akpa ụta alaịta ụma bịala ebe na-emepụ ịnọ m ekweghị anyị laịta ụmụ elu ekele m unu ọmụma zara otuwo ọ ga-akpọ m Kalu Otuwo ugbu ma kelele anyị wee- ee, ndị bekee mekwa ha anyị gwere efe nna nna ibuso ụzọ o nwe ajụjụ m ka nara achọ ịjụtụ maka asị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ ọrụ adị m ife edo mara ya ya jụtụ akọwarị ya ndị ụmụ elu ndị nara ajụ ajụjụ a kachasị ndị a kpọrọ onwe wa ndị Vanguard nka nara achọ ịjụtụwa si ife metụsara eze ogo yara eze aja ọ ka dị mbụ bụrụ ife ọfụrụ amanyama ọnwa m eze ogo yara eze aja mere agba ya na ọgwara achọ na eji eme define their different obligations ka ọ bụ ọ dịla mbụ dịrị adịrị because um, asị m kpa ị ma sị ọ dịla na adị ọma abụghị mbụ mgbe nwanne m ochie my uncle bụ eze aja the person of uh, His Royal Highness the eze aja of Nkporo eze Ogbu Arunsi onye dịlere chief Egwu Ndukwe bụ eze ogo mgbe chief Egwu Ndukwe nwụrụ enwe onye dịlere Kalu Otisi chief Kalu Otisi mgbe ọ nwụrụ before chief Mark and uh, chief Mark ife mee na ihe ọ dịlere

arala adị mgbe enwe room for changes arala adị mgbe enwe room for changes not before after ed mbụ m eze aja ndị Nkporo chijitara si eme ekwesịrị enwe eze ogo na-arị eleba anya Nkporo ife metụsara tru eze ogo ndị ọdọ so that eze aja kpachikwa masị ya ara enwetukwa ohere bụ otu ife metụtara Nkporo at large and uh, other uh, communities outside Nkporo entirely which is actually how it's supposed to be which me personally felt that that thing was politically intent intended so when they know they made that thing one goal even the people nwere ike bịa njem a nwere ike kawa ama is the person mega push for this thing nwere ike inwe interest that is what i personally felt bụ nwanne gị chọrọ ịgba ya ugbu a because ife mega n'ife a bụ imela n'eze a na-abịara anyị hụrụ ihụrụ ihe onye a onye chọọchị anaghị anya ife anyị chọrọ emela na eze ogo ọrịa na ọ bụghị ife ọfụrụ because eze ogo nọ Elughu kwesịrị ọ bụrụ ifufe ya ọ bụrụ ọ bụ ya na-abụ eze ndị eze ogo na Nkporo ọlụgodịla abụghị ife ọfụrụ ndị eze ogo na Nkporo ịbịa mitin Elughu ibe eze ogo nọ Elughu ọ maghị gị kapa m ndị mgbanụkwara na-eme ife eze ogo ọma nwa amadị a dị mbụ bụrụ eze ogo a bụ nna m adịghị mbụcha ya afọ eji mgbe Nkporo na achịjite ya his majesty kpọtụ ya si orula na omume biko ị na-ejikere ha elebala m anya onweghị onye dịtụ capable na nwere ike imeliri anyị ife a Ọ sị ya ife a anaghị ekwe m omume maka gịnịkwanụ ihe aka achọghị nwa ụwa mere ma ihe ofili ya nọga ndụ kpatụtụba ka mụ mara leghe echi nwere ike dị before eze aja sị ya a ife a bụ ịtụpụsa m aha m mbịa aha m hụ ya egbuo m gogo anọ ga ndụ m ezu mere magawa before ya ọtụọ m ya mbụ because ma ọma na alajita enweghị ife dịleghe ma step down ma sụọ m ọsọ ya ma gịnị ndị ndị oke awadị na mbụ kpọtụ mmadụ ịtọ na si unu bukere anyị unu jee gbapụ izu jee kpọọ ya onye olu my father was the first person to step down were akwa arịọtụ chief ifegwegwu arịọjighị ya chi ihe ọnụ even bụrụ eze aja bụ na na-abụ isi akụ na eke ya ọjọọ ha chineke si mara maọbụ ife ọchọ ya ome which he took permission of at least one month ara eche ya why

so mgbe iwe eze aja kparịrị ya so ịtụpụsa m na mba mefela ma egbuo m ga ma goo nọgha ndụ ya tụọ onwe ya mgbe ọkwụ jụọ ya oyi oyịbọ na okwụkwụ tọọ and emeghị ọrịa nsunsu ọ bụghị ebe ọchịchị tara mee ya His Majesty consulted almost every stakeholders in Elughu if not in Nkporo both home and abroad mmadụ ọjọọ si ọbụ makpa ya izu emekwana ore phone emepe mba kpọrọ anyị phone si anyị araghị ama ife eme akala ife eme ni akala ife ebe anị ihe egwulara ndụ ya gbawa ibe yes because esi ya echi mkpụrụ abụghị abụghị tabred ọ iji ndụ agbawa ibe even not just your life ga-egwuru ndụ gị gbawa ibe burukọta ma nke ụmụrima gbawa ma their destiny gift and grace ga-egwere ya gbawakọta gbuo ibe ọ ife ọpụsa because ife a nọ na akpa onweghị ife ara akwụ wa government amaghị ife nsara eze ogo even eze aja bụ onye dị mbụ nwere obodo ọ rara akwụkwọ akwụ ilebara ya anya ndị wa focus kwa bụ the autonomous chiefs bụkwanụ ndị adị mbụ wuru agha asụ obodo ọ ndị focus kwa onwe onye eze ogo na sịga government tụrụ ya one rubi one naira mean to say ọ bụghị ibe anyị rabaghị eri ife highest ị na-enwesa ya bụ nwa lụrụ timba mmanya abịa nwa ya ṅụfọrọ gị ya ọ dị ụlọ nwere onye anyị radị mba aṅụ mmanya erukwa m echi ndị ọṅụfe na wa bịakwa wa sịkwa ya isi ata akpụkpọ ọ bụrụ ọ hara ebe ebe anwụrụ ike anaghị eta ọhịa bụ ife onwe onye bụ eze aja or eze ogo na asịgharị ma ime ya adịghị ndụ asịrị zọtọfe isi okpu ara kpọbata ma nke ime abalị ma ụtụtụ mgbe o kwụsị na ị ka nọ ụra akụtụla gị amanyere akpakwa bipịara eme increase onwe onye ara eme ebupụ oju ụlọ ọgwụ ya si Elughu si ya gwụrụ nke a yere ka bee bọrọ na ọ bụrụ oke ife eze aja ahụ nwanne m ochie ya ọbụkọla bụ ya ọ bụrụ eze anyị bụrụ eze aja anyị yọrọ abanye bike reji akpụ ka anyị Ọhafịa local government bụ izu ọ chọrọ iji Ọhafịa ya ọkpọchụ ndị ekpekpe ya oduba anyị arịle ya eze anyị ọrịnọ ya oji ọya ọlụa ti ya ọkarịa nke ọbụla onwe ụlọ anyị ike gwụpụkwala ya asị onye iche gbadaghala agbadaga ndị nwanne ya bịa tute ka ndị nwanne ya nta ma nwa ya bịa tute ka a zụ ya moto ọ ya bụ ife ọ bụ nke anụ ugbu a bụ nke ndị Elugu ma lara legọrị ji azụrụ fuel akpabeghị moto ya moto ọzụ n'ọya onwe ọdọrọ abụ ndị chọọchị butu ya chọọchị ọrụ ekpe What of ndị mkporo a wee ndị nta dịkwanụ bụ ya bụrụ eze wa bụrụ gịnị ị fụwara ka eme ndị Vanguard unu kpara n'ụka funding ọ bụrụ ndị lu na menu the funding bụ ọ na eze mkporo anyị nta ha n'ọnụ ike kparị stakeholders mkporo ihe ife dị nne kwesịrị ịba unu afụkwala na ịwa na-eji aṅatụ ya nchi arịmị ma papa m adịghị ndụ ma ndị lura n'ihi ụka okpogho ha eji eji akpụkọ onwe ya ụwa ntụle wọn rubisi ya asị dịghị ndụ i jere ụlọ ọgwụ gwụrụ nke a gwụrụ nwa chịrị ekpa ha ụka elu gharị mgbe mgbe ụfọdụ ra akpa ga-egwere okpogho gara abịa nkata ya akpakọta gị isiokwu nwa amaghị one naira mara ya emefu okpogho 5 naira ọ ya ife ọ bụ so ọ banyere ọchịchị ahụ jụtụ ndị eze ọhụ mba ya gburugburu ma ndị ukeji ọbụla ọhụ mba ya gburugburu atụ ole akụla ya chọrọ ịkụ ya ngwa ọrụ ka bịakwa jụtụ anyị ndị nta atụ ole anyị mefulara okpogho ya ekwegola anyị mefu atụ ole akụla ya stroke atụ ole akụla ya isi enye ọcha anyị mbụ ya gbuo obi old age emegbu oke onwe nke ọ bụ ọnwa kalụ gbasara disemba a disemba a menye ọnwa ịnọ ọnọghị community ọ na-agba ọ mmadụ menye agba belt ọnwa ọchịchị ọrịa ụka elu ọrịa anyị mara ego ole anyị meba ya ma ndị Elugu na n'anya onye ọbụla akwanyere onwe ya ugwu onye ọbụla akwanyekwara ha onwe ya ugwu sị ezeogo ezeogo ananị ya nna gị nna gị ọ nara asụ asụ neghere enu enu Elugu na-emekwa erukwa ebe a na-eri eri ma ọ bụrụ oriri dị ya abịa gwagworo ya nị nna gị ịmegharị ese azụ lụrụ eji mmịa anya ara mmịa azụ lụrụ eji so ya Igbo sị ara eme onye fee eze eze ruo eka onye unu na-akpọ ka ya was a secretary to the palace obi eze ọhụ for more than 15 years nna gị ọ na-eleghị mgbe mbụ onweghị eze ogo ọ savụghị ma eze aja ka nwụrụ anwụ onweghị onye ọ savụghị and onweghị onye ọ savụghị faithfully ọ savụrụ chief kamatụsị ọ savụrụ chief egwu ndukwo even ma mgbe egwu ndukwo mee mistake ha ka so ji ndị elughu alị ọ pụrụ year abụọ ka ọ ka kpọkwara ahụ lịghị nna ra asavụ wa dum ti ruoro ọnwụ wa even his eh, royal highness eze aja iwo of nkporo chief ogbu arụnsị even mgbe wa nwe fracas asị ọ kasịrị anya emegbukpo ikpe ọhụ asị ya eze a ọnne bụla eji kasị gị anya ọ dị ka ụmụaka abụghị kasị anya at least anyị mara ibe eze anyị nkwa ha ibe ọ bụ ife ruo aka hụrụ na ata ha ọnụ ike akparịghị ụka that was the same year eji mee ya assistant chairman ENCDU mgbe Pee Kelechi bụ the chairman late so erukwa ugbu a abịa kpakpọta ọpa gị adịla mbụ mana lega gara akpụ kele ugboro ya na ya kpụ ụda adị ọ bụrụ ọ bụ ife ọ bụ eme unu kpọpsị onye ọ bụ eme ya mmezu oge ọhụ udo adịkwala elughu mụ na nwa nkọrọ ya okwu because m chọkwara udo ndị elughu chọ udo nkporo ọka agwụghị m olu ọ mere kpatụ m alụa izu ọ takwa mma amaghịkwa but amaghịla mbụ amaghịla m onweghị nkwụsị because ndị vanguard ebulara oke elughu bupụsa abala